nisɔndiyalen don la kosɛbɛ tali kɛ alijɛ na ah, ale bɔra ali la dɔn kɔ
bɛ min fi yan ne ah. ni vsi ye jɛ ka foto bila ah. ali mɔgɔw de bɛna a kɔman tɛ yen olu denw an b'a kun cɛ dɔrɔn jakite n'o ye an y'a fɔ cogoya min na gesere a kɔni ko san tun bɛ tun bɛ fɛ k'a ka teririffinw ta mɛ san tun bɛ an ma se ka teririffinw ta Ko ka wele bila stade den bɛɛ lajɛlen ma ko k'a f'u ɲɛna stade bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ stade kɔnɔna la a caman a bɛɛ bɛ yen u si tɛ jamu kelen na u tɛ diinɛ kelen na u tɛ an y'a fɔ cogoya min na u tɛ race kelen yɛrɛ u tɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade malien kɔnɔna la u kɛra balimaw u kɛra sinjiw ye k'u k'a lajɛ maintenant u k'o balimaya u k'o sinjiya in u k'o de minɛ u ka bɔ mankan kɔnɔna la tentɔ u ka bɔ kɛlɛba in kɔnɔna la tentɔ bɛɛ ka segin sisan e ka na stade malien ale kɔni supporter nin waati na mankan o kɔni ka ban surtout a yɛrɛ ko ne ma ko salon ale donna stade malien terrain kɔnɔna la siɲɛ saba de salon mais bi ale kunun a nana a lajɛ atmosphère bɛ cogoya min na k'a nana k'a yɛrɛ nisɔndiyara k'a b'a fɛ k'a ɲinin stade den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to tantɔ ko ni bɛɛ tora tantɔ ko ni ala sɔnna a ma ko stade bɛ se ka koba olu kɔni kɛ Umu Jakite a kana kɛ jeli kuma ye dɛ a kana kɛ da fana ye a ka kɛ dusu ye a banna da tɛ foyi dilan kuma bababa ye nafa foyi t'a la adamadenw a y'a dusukun jɛya ɲɔgɔn ye n'a y'a dusukun jɛya ɲɔgɔn ye a mago bɛ laɲini min na o bɛ sɔrɔ mais e bɛna min fɔ n ye da la min bɛ dusukun na olu tɛ kelen ye a tɛ se ka taa dɛ a y'a dusukun kɛ kelen ye a k'a ka tɔn minɛ a ka mɔgɔw to yen a banna ok sanusi an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa eh, kibarate Joliba kɔnɔ Joliba ale kɔni entraînement olu kɔni bɛ ka continuer hali bi eh, nin waati ale kɔni kɔnɔna la eh, abdul kudus kulibali o ye eh, tolantana kura ale kɔni siɲɛna Joliba Athletic Club Défenseur central don. défenseur central don eh, pied gauche ale de fana don umu jakite an y'a fɔ cogoya min na ivoirien don mais salon a y'a ka salon balontan o kɔni kɛ Gabɔnkaw olu kɔni fɛ ale fana bɛ segin ka na eh, nin waati in na ka na se ka eh, a bɛ segin ka na tɛ a bɛ a bɛ na ni n ma fili a kan ka sɔrɔ bamakɔ yan nin waati a bɛ a bɛ a ye entraînement daminɛ voilà eh, pour que ka se ka Joliba axe ale kɔni renforcer kosɛbɛ nin waati ale kɔni kɔnɔna la mais o kɔfɛ maintenant Umu Jakite an ma tolantana wɛrɛ kɔni ka transfert kɔni mɛn samasamaliw olu kɔni bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ joueurs kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mais maa min ka sugu kɔni diyalen don nin waati in na o ye Amadu Sumare o ye Umu Jakite marakakɛ eh, jɔn jɔn hmm?
amadu sumare k'ale de ka sugu diyalen don nin waati in na jɔn jɔn b'a nɔfɛ ayi club saba in de gili wulilen b'a nɔfɛ o eh, eh, an ka kunnafoni na cɛ yɛrɛ fana y'i kun bɔ jara okay. an yɛrɛ ka kunnafoniw na ko jara ɲamaso k'u bɛ prime de signature u bɛ miliyɔn caman fɔ
Waati kelen fana na Real fan fɛ u ka latéral gauche Umaru Mayiga a fana ka sugu diyalen don sisan choix b'ale yɛrɛ dɔrɔn de bolo sisan n bɛ taa nin tɔn in na o choix b'ale bolo sinon wari bɛ mɔgɔ bolo se e kɔnɔ ka yaala an ka bila dɔrɔn i ka jɛ ka d'i ma dɔrɔn daminɛ ka di mais a laban dɔw man di o de san transfert caman a caman ka daminɛ dɔw ka di a ma ye k'a fɔ a laban man di o de kɛlen don gɛlɛya ye donc euh, i k'a lajɛ k'i réfléchir fɔlɔ yani i bɛ taa tɔn min na i k'a dɔn fɔlɔ hmm, hmm. donc mankan kana taa bɔ a la kɔfɛ i kana i yɛrɛ kana na nimisa et puis minnu fana bɛ transfert kɛ conseil kelen dɔrɔn n b'o de d'u ma ka bɔ parce que tɔnko ninnu n b'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ hmm, o ye a kana kɛ ko wari bɛ n kun n bɛ se ka na ni nin joueur ye ka na n'a ye ka sɔrɔ dege karamɔgɔ a ɲaci tɛ dege karamɔgɔ ye ko ne y'a ta dɔrɔn a k'a fɔ ko ne y'a ta ko wari de bɛ ne kun o t'a ɲɛnama ye dɛ

e eh, non an b'a an b'a di mais kisɛ an b'a ɲini fana équipe naani mhm. u ka transfert fɔlɔ a kɔni n tɛ ka ne sanusi kɔni diya fɔlɔ ok ɔhan olu bɛ ligue des champions na mhm. u bɛ ka joueur minnu ta nin si tɛ ligue des champions balontannaw ye ok bon real de bamako olu fana ye joueur minnu ta nin tɛ coupe CAF balontannaw ye Jara an bɛna kɔnɔtɔ la sutu an ka marido jɛkan na an ka mali caman bɛ na sanu se minnu bɛ ka taa tansɛri kɛ an tun mɔgɔ bɛ taa mɔgɔw nisɔndiyalen don la kɔfɛ tali kɛ ali jɛ na bɔra e ali la dɔn kɔ min fɔ i ni vsi ye Dieng ka foto bila El Ahly mɔgɔw de bɛna commenter k'olu olu olu denw ah, eh, mais balontan n'i ye fɛn o fɛn k'i y'a k'i yɛrɛ ye quoi n bɛ mun f'i ɲɛna ni maa mun ye eh, tu sais problème ye mun ye quoi eh, Aliou Dieng y'a don ye dɔrɔn i ye ladamu ye quoi a banna o dɔrɔn donc a bɛ dɔn hali i kɛcogo a bɛ dɔn non a bɛ dɔn hali i kɛcogo la

Voilà, Paris FC ma n diya fiyewu. A m'i diya mais wari de b'u kun. Wari kɔni b'u kun.
Ne tun bolo ne tun kɔni tun ka objectif kɔni ye Sinayoko. Ɔn. Championnat allemand ou bien anglais. Si si oui. Ɔ non a bɛ Premier League de fɔ. Premier League de tun ka di ne ye. Même Champions League ninnu bɛɛ tun bɛ yen. Hun.
la sanpsi si bila o vri ka bon mɛ suko suko se a bɛ taa ka bɛ na a bɛ taa sɔrɔ in nɔn a taa ka z caman wɛrɛ a bɛ taa olu fana sɔrɔ in nɔ an bɛ lajɛ don na naani naani an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an to an ka zuru fana bɛ lamina amadu yɛrɛ da duuru bɛ mamadu Mamadu sangare gosi que caman ye baara daminɛ an bɛna'a daminɛ jamukan nata la sanusi bɛ kuma kan kosɛbɛ
olu ka ppɛracɔn kɔnɔna makaw olu fɛ yen o don ppɛracɔn kɔni bɛ ka taa sen fɛ ni waati ale kɔni kɔnɔna o la an y'a fɔ cogo min na bi ni ala sɔnna ma u ka match amical filanan u b'o sɔrɔ ka kɛ ni FUS de Rabat o kɔni ye eh, bi 17 heures ale kɔni waati an y'a fɔ cogo min na balontan ale kɔni bɛ kɛ eh, n'o o kɔni banna dɔrɔn ni ala sɔnna ma eh, don nataw la ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila an y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun dɔgɔkun nata kɔnɔna la o kɔni bɛ bɔ an y'a fɔ cogoya min na u ka préparation kɛ yɔrɔ la u ka préparation kɛ yɔrɔ min na k'u kun da u ka camp de loge ale kɔni ka coupe d'afrique ale bunakun olu kɔni sanfɛla o kɔni na nin waati in na an kɔni ka kunnafoniw na Eh, nin waati in na équipe kɔni a bɛɛ bɛ à cent pour cent eh, nin waati ale kɔni kɔnɔna la umu jakite mais mun kɔni ye kunnafoni ale kɔni ye umu jakite hmm. mali équipe nationale hmm. an tɛna eh, coupe d'afrique an tɛna o kɛ ni waati bɛɛ maillot ye o fana ye kibaruya ye a tɛna kɛ ni waati bɛɛ ale kɔni maillot kɔni ye nin waati ale kɔni kɔnɔna o la umu jakite voilà an b'a kuncɛ n'o ye Parce que an y'a fɔ cogoya min na an y'a kuma a kɔni bɔra don yan semaine tɛmɛnen ale kɔnɔ ko maillot min tara yɛrɛ fɔlɔ umu jakite maillot ale tun ka bon balontannaw olu ma kuma caman b'a kɔni kɔnɔna la lettre yɛrɛ yɛrɛ de kɔni bɔra fédération yɛrɛ kɔni yɔrɔ la umu jakite k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ko mali ale kɔni tɛna na voilà balontan ale kɔni kɛ ni n ka fɔ
waati bɛɛ an bɛna kɔnɔna la don nataw la sansi voilà an bɛ don lettre ale kɔni kɔnɔna la umu jakite kuma kuncɛ kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati ale kɔni kɔnɔna o la umu jakite basaro tarawele an b'a fo eh, ka abdulayi ɲagandu k'o fo an y'a fɔ cogoya min na isa kulibali ale ni abdulayi eh, eh, n fa an b'a fo nin waati in na umu jakite bankonikaw fɛ n'o ye alhaji usumani jalo ye umu jakite

Ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun nata la a bɛ bɔ yan k'a kunda fɛn min ye Kone Male ale kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Umu Jakite. Voilà an bɛ fɛn min ye se Dugure ale bɛ nin jɛmukan kelen a b'a ta ka bila an ka groupe WhatsApp kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mama Sɔgɔlen kuma na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tɛnɛndon an ka jɛmukan nataw kɔnɔna la wa salam.